Tá mé i mo cónaí i Mása Cor an Dola anois, i bparóiste Eanach Dhúin agus nuair a phós mé i 1963 tháinig mé sa teach seo agus tá mé ann ó shoin. Tuigim go breá. Iontach. Agus cé. Fuair fear Andrew fuair sé bás fuair sé bhí drochchroí aige cúig bliana ó fuair sé bás agus thit sé san teach an oíche amháin agus bhí sé san ospidéal, ICU, agus ní raibh aon, d'imigh sé an, bhí sé ann ó oíche Dé Sathairn go dtí Dé Máirt ach ní raibh aon, ní raibh, ní raibh aon fios, ní raibh aon, bhí sé just, ansin, ag luí ansin agus fuair sé bás agus bhí sochraid as, bhí an tórramh anseo oíche amháin, tháinig sé abhaile agus bhí go leor daoine thart ag cruinniú agus bhí an teach líonta le le daoine an oíche sin agus bhí siad an-mhaith agus an chéad lá eile bhí sé sa gCor an Dola agus chuaigh sé go Eanach Dhúin agus bhí sé oíche amháin san séipéal in Eanach Dhúin agus an chéad lá eile bhí an Aifreann agus bhí sé curtha i reilig Eanach Dhúin, in Eanach Dhúin. Tuigim. An bhfuil an reilig, an bhfuil sé i bhfad uaidh seo? Dhá mhíle. Dhá mhíle. Agus. bhí an clann, bhí siad imithe agus fuair mo mhac an teach agus an feilm agus tá sé ann ó shin. Níl sé pósta ach tá sé an-mhaith. Tá deartháir agam. agus mise ag tabhairt aire uair amháin. An bheirt againn agus tháinig an mac a bhí tú ag caint leis, tá sé ag obair san ospidéal i nGaillimh agus tagann sé tráthnóna ag.

san factory Monaghan sea tá cúpla focal níl mé agus tagann sé tráthnóna tá teach nuair a bhí tú ag dul isteach an nuair a bhí tú ag dul isteach sa teach seo tá teach aige san taobh san thuas san avenue. Ó, tuigim. Tá sé bóthar air. Agus níl sé pósta agus tá sé ag obair san jab céanna le tríocha cúig bliana. Ó bhuel, ó bhuel. Ó, go maith. Go maith. Carraig Tuain Dai a thosaigh sé ach tá ainm, níl fhios agam cén ainm atá air anois. Agus tá sé an-mhaith, bíonn sé ag siopadóireacht agus ag ceannacht tí agus tagann sé anseo chuile tráthnóna leis an dinnéar, bíonn an dinnéar réidh agus

nuair a bhí, a tháinig tú sa geata, tá an teach ansin, sin an, an cailín is óige agus tá sí sa Ability West le blianta, bhí sí i Roches agus nuair a dún Roches fuair sí an jab ansin agus tá sí ann. agus Gearóidín sin bhíodh sí ag obair i Easons agus tá sí, fuair sí slám agus tá sí imithe as Easons anois agus tá sí ag obair i Tesco. Iontach. Part-time.

an mac atá san feilm Anthony agus Gearóidín cúpla Ó go hálainn. An raibh cúpla i do chlann, i do shean mhuintir thall i do. sílim gur níl fhios agam an as as mo chlann fhéin ach bhí sé blianta nuair a raibh cúpla ann, clann mam, mo mham, ach níl fhios agam, ach tháinig, tháinig siad ar aon bhealach.
Iontach a bheith. Ach

Ní raibh aon driotháir ná driofúr aici agus pósadh m'athair, tháinig sé as Baile Chláir, Cartún, in áit a bhfuil Peggy's, tá bóthar ag dul isteach ansin agus tháinig sé isteach sa teach. Meas tú cár casadh iad ar a chéile, bhfuil tú in ann cuimhneamh?
Peter. Bhí teach in aice le mo mháthair i gClonboo agus pósadh sí fear as an áit a tháinig m'athair as agus sílim nuair a bhí an bainis ann gur chuaigh siad le chéile an uair sin. Ní raibh mórán ag imeacht an uair sin ach thart ar an, pósadh daoine a bhí aithne acu air. Cleamhnas, sea. Sea. An raibh go leor cleamhnas ann an t-am sin? Ó bhí, ó bhí, bhí.

Ní raibh mórán Gaeilge ag m'athair ach tháinig a mháthair as, máthair m'athar, as Múinse agus níl fhios agam, I think, fuair sí bás sna caogaidí ansin agus d'imigh an.

Bhí, ní raibh mórán ann an uair sin, ní raibh na telis ná, ní raibh ach an gramophone, sin a bhí ann an uair sin agus nuair a, bhí halla i gCorn Dola ansin agus bhíodh muid i gcónaí ag dul ag damhsaí sa halla i gCorn Dola. Bhí céilí, ó, céilí i gcónaí agus bhí sé an, ní raibh sé ach, ach nuair a bhí mise ag dul ar scoil b'éigean dúinn siúl agus bhí an scoil dhá mhíle agus bheadh tú sé bliana nuair a thosaigh tú, ní raibh, sna daicheadaí, ní raibh mórán an uair sin ach, agus bhí na múinteoirí an-chrosta. Ó!
Níor thaitnigh na múinteoirí leat? Ó, bhuel, bhíodh go leor daoine ag rá go raibh mise i mo pheata ag dul ar scoil ag na múinteoirí ach níl a fhios agam faoi sin. Ach, á, bhí siad an-chrosta, an uair sin. Bhí. Agus an inseoidh tú dhom faoi chúrsaí scoile ag an am, cén cineál, cén cineál time a bhí a'd ar scoil, cén aimsir? Bhuel,
bhí mise, mar a dúirt mé, i gcónaí i gClonboo agus b'éigean dom siúl ar scoil agus bhí sé, an scoil dhá mhíle

an bóthar Áth Cinn, ó Gaillimh Áth Cinn, agus ansin bhíodh muid ag dul trasna go Cor an Dola. Ach dá mbeadh tú, bíodh tú ag an scoil taobh amuigh den doras leathuair tar éis a naoi, agus dá mbeadh Ní bheadh amach na múinteoirí ann, d'oscaileadh siad an doras, ach if ní raibh tusa ann bheadh tú maybe ag siúl go socair agus fuaireadh tú buille. Bhí siad thar a bheith dian. Ó bhí.
Bhí, agus ní raibh mórán teas ann. Ní raibh ach cúpla móin agus ní raibh, agus ansin, bhíodh an múinteoir ag seasamh i gcónaí in aice leis an tine. agus agus thiúrfadh muid móin, m'athair thiúrfadh sé cúpla mála móin chuile scoláire a bhí ag dul ar scoil b'éigean dó móin a thabhairt go dtí an scoil agus bhí, chuirfeadh siad síos an tine ach. Ní raibh aon teas ann. No. Ó ní raibh. Chaith sé Yeah fliuch ann. agus ní raibh em mórán em sa mála ag dul ar scoil eh em buidéal bainne agus eh cúpla píosa caiscín. Ní raibh aon rud eile ann sna daicheadaí ach bhí na daoine i gcónaí ag bácáil agus ag déanamh an cáca caiscín agus an im agus cúpla agus an leathuair tar éis a dó dhéag ansin bheadh tú ag dul amach ach amuigh sa bhfómhar agus b'éigean duit an Ní raibh siad istigh sa scoil am sin ar na.
Ní raibh mórán ag na daoine ag an am a raibh.
Ní raibh, ní raibh. Agus ní raibh mórán, ní raibh aon airgead acu. Bhí dhá siopa i gCorn Dola ach b'fhéidir go mbeadh leithphínn agat agus fuair tú cúpla bears nó. An uair sin.

sean-eiteallán. Bhí faitíos orm an uair sin agus uair amháin fuair gach duine litir poll a dhéanamh sa talamh air raid shelter mar deirtí, agus a dhul síos sa bpoll dá mbeadh an cogadh agus bhí mise ag rá i gcónaí ó cé hé an deireadh, cé hé an duine deireadh a dhul síos ó ach bhí faitíos orm. Cén aois a Ach bhí thosaigh sé, bhí sé go dona an uair sin sna daichidí. nuair a bhí muid ag dul ar scoil agus ní raibh, bhí an, na coupons ann.
Céard iad sin? Gheofá tú leabhar, coupons agus ní raibh tú in ann tae ná siúcra ach an méid a bhí scríofa sa gcúpan agus ní raibh aon mórán gúnaí ná rud ar bith le fáil an uair sin agus am an chomaoineach nuair a bhí mise ag dul ag an gcomaoineach, an chéad chomaoineach, anois. Bhí mise seacht nó ocht bliana, seacht bliana sílim an uair sin, ach b'éigean duit gur, bhíodh go leor gúnaí ag daoine eile agus thabharfadh siad an gúna duit, b'fhéidir le haghaidh an lá sin agus é thabhairt, ach bhí, bhí, bhí níos mó um éadach le fáil do na buachaillí ná do na cailíní, sílim, um agus um lámh, lámh an easpaig ar an gcaoi chéanna agus nuair a bhí, nuair a chuaigh mise ag lámh an easpaig, an easpag as Tuaim, Tá muide san Tuam, Archdiocese mar a deireann siad, agus b'éigean duit gúna an chéad lá agus b'éigean duit caipín agus le haghaidh an Aifreann an dara lá agus an easpag ní raibh aon Aifreann tráthnóna an uair sin ach bhí an easpag ann tráthnóna tar éis an dinnéir théipí ach em bhí an easpag crosta go leor freisin an uair sin agus b'éigean duit a rá nach ólfadh tú alcohol. agus bheadh tú síos ar do ghlúine agus anois tá sé do drugs ach an uair sin bhí sé ag ól agus ní raibh mise ach dhá bhliain déag agus thóg mé ach níor ól mé deoch ná as Chomh luath níor ól tú a dhath. Níor ól mé deoch alcohol ariamh.

Níl a fhios agam, níor B'fhéidir Andrew a bhí sé ina Pioneer nuair a phós muide ach nuair a bhí sé ag éirí sean agus bhí droch ní raibh aon chaithfeadh siad dul go dtí an teach ósta, ní raibh aon rud eile ann agus ach níor ól sé mórán.

Ach bhí mé i gcónaí ag, chaithfeadh tú é bheith an-ghlan nuair a bhí na beithígh amuigh ansin, bhíodh ort é scrubbáil agus chuile shórt a bheith ceart agus b'fhéidir go dtiocfadh cigire, uair amháin ná b'fhéidir dhá uair sa mbliain, ag féachaint an raibh chuile shórt all right agus nuair a thosaigh muid sin an uair a bhí sé i mBleán Rí agus bhí an bainne ag dul go Bleán Rí eatarthu maith agus nuair a Nuair a bhí, nuair a thosaigh muid ní raibh ach cannaní beaga ann agus bhíodh muid ag, ag tabhairt na cannaní suas go dtí an bóthar leis an leoraí iad a thabhairt go agus thagadh siad ar ais tráthnóna ansin ach bhíodh ort é a, uisce te agus iad a bheadh ready ansin le an bleán aríst. Ansin bhíodh féar an uair sin ach thosaigh an silage ansin agus bhíodh an silage agus bhí sé sin an-mhaith agus an leis na

bhí ach bhí an-draein ann ach bhí go leor obair sa mbainne bhí bhí go leor obair ach bhí airgead as chuile mhí chuile mhí fuair tú an seic Chuile mhí agus sin é anois. Agus leis na ba, le aire a thabhairt do na ba i rith an gheimhridh nuair a bheadh sé fuar, an mbeadh sibh ag baint féir sa samhradh nó an gceannódh sibh féar, féar tirim? Ó bheadh, bheadh agus bhíodh ort áit leis na beithígh a bheith istigh sa ngeimhreadh. agus bhí go leor rudaí le déanamh nuair a thosaigh tú ag díol an bhainne. Agus bhí fataí agus agus gabáiste agus bhí go leor rudaí agus sa bhfeilm as well agus bhí an tractor agus an go leor obair. Sea, agus nuair a bhí tusa ag fás aníos, nuair a bhí tusa i do chailín óg ag obair ar an bhfeirm, ní raibh aon tractor ann, an raibh?
Ní raibh. Ní raibh. Nuair a bhí mise ag obair sa bhfeilm i gClumbo, sular pósadh mé, ní raibh aon rud. Bhí capall agus b'fhéidir dhá chapall i chuile teach an uair sin agus bhíodh siad ag fursú agus ag cur an síol agus. a bhí agus na fataí ansin am fómhair agus bhí go leor ag díol fataí istigh sa cathair na Gaillimhe bhí chuile Satharn bhí go leor ag díol fataí agus turnapaí. le muintir an bhaile agus bhí, sular pósadh mé bhí go leor cearcaí againn agus chuaigh mé isteach go dtí an margadh chuile Satharn ag díol na huibheachaí agus bhí triúr daoine cheannaíodh siad scór chuile Satharn fiche scór scór uibheachaí chuile Satharn agus bhí siad tharlódh sí go dtí an an margadh ach bhí tusa bhí siad díolta chuile Satharn ag na daoine céanna.
Cén bealach isteach ag an margadh a bhí agaibh?
Cén bealach, cén bealach ag. San rothar. An rothar? San rothar, yeah, yeah. Bhí dhá mála mór againn agus bhí tuí, chuirfeadh muid tuí san mála agus páipéirí agus rudaí thart orthu.

Protestant Church ansin, sílim go bhfuil sé ann i gcónaí, agus bhí na fataí agus na tornapaí agus na rudaí eile i mBarr an Chalaidh, Wood Quay, Barr an Chalaidh, sea. Bhí go leor carr ann, capall agus carr.
Cinnte. Bhí an t-ádh oraibhse go raibh rothar a'd freisin. Bhí an rothar go maith. Ó bhí an rothar i gcónaí againn. Ó bhí. Ní raibh aon carr ann. Ní raibh. Ní raibh mórán carr an uair sin. Agus bhí chuile dhuine sa gcaoi céanna. Ní raibh mórán, ní raibh, ní raibh aon big shots ann ach bhí, bhí go leor, bhí go leor an chaoi céanna. Agus nuair a dhíoladh tú, nuair a bhí na huibheachaí díolta, cheannaíodh tú na rudaí le an seachtain ansin. píosa feoil agus an siúcra agus an tae agus an im dá mbeadh tú ag ceannacht im agus bhí go leor rudaí an uair sin agus agus mharódh muc chuile mharódh siad muc chuile bhliain agus bhí go leor

teach ósta agus siopa acu agus bhí siad i gcónaí ag iarraidh an im le ceannacht. Ó, bhí daoine i gcónaí ag ceannacht im. Agus bhí an bainne géar ansin le an cáca a dhéanamh. Cáca caiscín agus cáca, bhuel bhí chuile Domhnach ansin bhí cáca currantsaí ann. Ní raibh ann an uair sin ach an teallach, an tine móin agus ní raibh ach bhí an, an oven agus bhíodh coinlíní as an tine agus bhí na bhí na cácaí an-deas an uair sin. Agus an teallach a Mary, ab in é píosa de, teallach, sea, sin an tine, tine, sea, an áit a bhfuil an tine, an teallach, mm. hearth, mar a deireann siad. An mbeadh tú, an mbeadh sibh ag goil ag an séipéal gach Domhnach? Ó bhí, ó bhí, ó ní raibh aon Aifreann Dé Sathairn ach bhí dhá Aifreann Dé Domhnaigh, naoi a chlog agus leathuair tar éis a haon déag. Ó, bhí, muna mbeadh tú ag an Aifreann. agus agus an an sagart an chéad aifreann dá mbeadh tú ag dul ag an comaoineach bheadh tú ní raibh comaoineach ach an chéad aifreann. an sodality an uair sin mar deireann siad agus nuair a bhí muid ag dul ar scoil b'éigin dúinn dul ag an Aifreann agus an Comaoineach uair amháin sa mhí agus an sagart ansin chuirfeadh sé píosa as agus Ní raibh deifir ar bith air agus ansin leath tar éis a haon dhéag arís agus bhí mo sheanmháthair ach ní raibh ní raibh cóta ariamh aici ach seál. Bhí go leor daoine an uair sin agus níl fhios agam an bhfuil Gaeilge ar seál ar ndóigh.

Óir é níos fearr. Ó bhí agus na brógaí, bhí, bhí na brógaí glan le haghaidh do dhritheár agus d'athair agus tí, taobh, agus na léine, bhí, bhí líne across chuile chistin an uair sin agus nuair a bheadh tú ag, ag réiteach an, na léiní le haghaidh an Aifreann bheadh siad ansin agus oíche Dé Sathairn, ó oíche Dé Sathairn bhí go leor obair ann an oíche Dé Sathairn, an bácáil le haghaidh an Domhnach agus an feoil le cur síos ar maidin agus an uair sin bhí go leor. glasraí ann agus ní raibh mórán steak ann ach ach boiling beef mar a deireann siad ach bhí muid ann bhí na daoine ní raibh aon pus ar ar na daoine bhí bhí siad i gcónaí ag déanamh an rud céanna agus Dé Domhnaigh an uair sin ní dhéanfadh siad aon obair sa bhfeilm ná ná building ná bhí bhí an-mheas acu ar an Domhnach. Agus bhí mise i gcónaí, nuair a bhí mise i gClumbo, tháinig, bhí na fir ag dul go dtí an teach ósta ach ní raibh mórán ólta acu ach cúpla pionta maybe ach sin é an chaoi a bhí sé agus bhí bhí go leor daoine ag dul ar cuairt an uair sin agus dá mbeadh dá mbeadh tú rud ag teastáil uait bhí na daoine thart an-mhaith agus bhí na stáisiúin againn, stáisiún Aifreann san teach chuile Mhárta agus chuile Meán Fómhair agus bhí na, tháinig, bhí na. na daoine thart ar an bhaile ansin agus an sagairt agus bhí bricfeasta an sagairt agus agus na daoine agus agus bhí an agus bhí agus bhí damsa ann an oíche sin sea cén cineál damsa a bhíodh a bhíodh agaibh? Bhuel bhí an waltz agus agus half sets mar deir sé agus bhí go leor damhsaí an uair sin agus

Ach níl aon stáisiún ann anois.
Níl. Agus ghlan sibh an teach ó bun go barr roimh na stáisiúin? Ó sea! Ó sea! Caithfear chuile shórt! Ó, chuile shórt. Agus b'fhéidir nach mbeadh go leor, bheadh na daoine thart agus thabharfadh siad isteach. rudaí maidin an stáisiún ach ní raibh sé an-mhaith nuair a bhí an cogadh ann ní raibh mórán le fáil an uair sin ach bhí
Bhíodh sin. An raibh mórán caint ar na síógaí an t-am sin, raibh mórán caint ar. Ó bhí, bhí, bhí. Agus an Páidín Mearúil. Bhí an Páidín Mearúil go leor ann an uair sin. Bhíodh na daoine, tithe tuí a bhí an uair sin, thatched. agus bhíodh siad ag dul ag bailiú na scolb le haghaidh an tí le haghaidh an fear a bhí ag déanamh é ach nuair a bheadh tú istigh in áiteachaí a raibh na scolb bhí sé an-deacair an áit a tháinig tú isteach go bhfuair tú é arís le dul amach agus bhí go leor Páidín Marúl ann an uair sin bhí na daoine ag ní raibh ach agus bhí Páidín Marúl ann dá mbeadh go leor ólta acu ní raibh siad in ann

Agus céard faoin bportach? An raibh portach gar dhaoib agus sibh ag fás aníos? Portach? An raibh portach? On the bog. On the bog. Ó bhí!
Ó bhí! Chuile theach. Ó chuile theach. Ó chuile theach. Ó bhí. Ó bhí. Bhí sé. Agus bhí sé cruaidh. freisin. Ó, bhí mé i gcónaí sa bportach. Bhí, bhí agus tarraingt abhaile ansin agus an Cruachán a déanamh, the rig, an Cruachán, sílim gur Cruachán a bhíodh. an t-ainm a bhí, rick of turf, bhí sé agus ó bhí móin a bhí ann i gcónaí, ní raibh aon rud eile ann agus dá mbeadh col ceathar ná duine sa Ghaillimh thabharfadh siad isteach am Nollag cúpla trí nó ceathair mála, ó, céad mála móin agus caoránaí caorán thabharfadh siad an caorán insa mála bhí go leor bhí níos mó caorán sa mála ná na agus bhí an-áthas ar na daoine a fuair na caoráin. Sin na sods a bheadh briste, caorán.
Agus cé a choinníodh an nuair a bhíodh sibh ag goil ar an bportach, an mbíodh tae agaibh ar an bportach? Ó bhí, bhí agus uibheachaí, bhí go leor uibheachaí, ó bhí agus bhíodh siad thíos i seanbhosca agus bhíodh siad go, bhí go leor uibheachaí ann an uair sin. Ní raibh mórán eile sa bportach an uair sin, ní raibh mórán sandwiches ann níor bhí, ní fhaca siad é. agus agus bhí an tae an-deas. Cén chaoi a mbíonn an tae? Agus an deoch a bhí againn, uisce as an teach, uisce sa mbaile.
Ó, tine beag. Agus bheadh sé sin ann agus bhí sé an-dearg an, agus an, an uisce ansin agus bhí, suí síos agus, agus ag caint agus uilig, mar a deireann siad, agus uisce. Bhí go tobar, bhí go leor toibreacha thart ar an, bhí an tobar i nGlumbo, bhí dhá tobar i nGlumbo agus bhí tobar againn féin anseo agus.

Bhí an chaint acu ní raibh, ní bheadh siad in ann dhul isteach sa reilig nuair a bheadh an dorchadas ann agus níl fhios agam ach chuala mé caint ar Jack na Lantern.

Ceaptar go mbíonn ar an bhFáslach é. Tá an Ghaeilge ag Tomás Ó Con Cheanainn.
Agus an t-aon bhaile ar iarthar atá sa bhaile ar iarthar, tá togha na Gaeilge agam. Níl fhios agam anois. Tá go leor caillte agam anois. Tá sé fós ann. Agus bhí an-uisce ann an uair sin, uisce an tobair. Bhí sé an-mhaith, bhí sé an-mhaith agus ach buicéad bheith, bheadh tú, chaithfeadh tú dul ag an tobar agus an buicéad uisce agus ní bheadh sé i bhfad, chaithfeadh tú go, imeacht aríst, imeacht aríst. Sea, ó bhí, bhí, bhí. Agus cén chaoi a raibh Nollaig agaibh? Cén chaoi ar chaith sibh an Nollaig fadó? Ó, bhí an Nollaig ann i gcónaí, bhí. Bhí, bhíodh na, na siopaí ag dul thart an uair sin, siopaí travelling shops mar a deir muid, agus bhí, thugadh siad rudaí dhuit an uair sin agus Christmas box mar a deireann siad, bosca Nollag. Ó bhí an-Nollaig ann agus bhí na daoine ag dul ó teach go teach agus bhí

sa mbaile agus anseo nuair a tháinig mé anseo bhí agus Eanach Dhúin thart agus ní raibh aon gé agam anseo ach bhí gé i gcónaí againn sa mbaile agus lachan lachan freisin agus coileachaí coileachaí bhí na coileachaí an uair sin an-deas níos bhí siad ag dul thart agus níl fhios agam, níl na coileachaí anois, níl siad mar a bhí siad fadó.
rud séimh, raibh siad cineál séimh fadó ab ea? raibh siad níos. agus bhí go leor. feoil ag chuile dhuine am Nollag. Bhí, bhí, agus bhí an-parties acu. Bhí daoine ag cuartaíocht ar a chéile. Ag cuartaíocht, sea.
Teach, ó teach go teach agus an, an braoinín, braoinín le n-ól agus ní raibh mórán poitín in, in, in, Glumbo ná bhí sagart ann fadó agus bhí sé an-chrosta nuair a bhí an misiún ann agus b'éigean do daoine a rá nach mbeadh siad ag déanamh poitín. Ach ní fhaca mé mórán poitín ariamh. Uair amháin nó dhó ní raibh mórán poitín ann in Eanach Cuain an uair sin. Agus bíodh i gcónaí Aifreann, bhí trí Aifreann i maidin Nollag agus b'éigean dom fanacht le gach Aifreann ar bith. Ó bhí, nach raibh, bhí, bhí, ní raibh, bhí, bhí na paidreacha an uair sin.

Sea, agus paidrín agam a bhí nuair a bhí nuair a fuair duine bás bhí an wake, cónra agus fear an tí nó fear nó fear eile an paidrín seo. Ar chuala tú ariamh é? Abair é. Gairdín Pharthais tá paidrín páirteach, moladh na mná bhí ariamh gan locht, Íosa, Muire is Athair na grásta, ná lig fán ná seachrán ar m'anam bocht. Is maith an sagart é Mac Dé, is maith an baisteadh a rinne sé. Tháinig cáipéil na láthair, Arc ina Cille Cruaiche, gur crochadh agus gur céasadh é. Níl aon duine a ndéarann mo phaidir aon maidin Luain nach dtiúrann naoi n-anamnachaí naoi n-uaire as purgadóir agus a anam fhéin go Flaithis Dé. Áiméan.
Iontach. Tá tú in ann cuimhniú air sin. Sin iontach uilig go léir.
Bhí, bhí an, an phaidir sin ach bhí siad, an uair sin bhí siad ag caint ar phurgadóir agus níl aon chaint ar bith anois ar phurgadóir agus a anam féin go, agus, agus, an paidir, bhí an paidir, tá, bhí an paidir sin an-sean ach bhí siad ag rá an paidir sin i gCluain Bú agus Eadargúil agus na bailte thart ann. Bhíodh, ach dá mbeadh fear ann a bhí fios air ar an, ní raibh an bhean ina in ann é a rá, chaithfeadh sé an fear é a rá, ach anois níl fear ná bean in ann é a rá. Ach bhí mise cúpla, dúirt mé cúpla.

Tá go deas sean phaidir mar sin ar an a chuile choinneáil. Tá, níl mórán sean phaidir agam anois ach ara bhí sé an Ár nAthair agus an Sé do bheatha agus an. Aingeal Naofa. Ar sea, agus bhí ceann eile ann a Mhuire Mháthair, a mháthair Mhic Dé, go gcuire tú ar mo leasa mé. Go sábhála tú mé ar muir is ar tír Go sábhála tú mé ar loch na bpian Garda na n-aingeal os mo cionn Dia romham agus Dia liom. Sílim gur as Conamara an paidir sin ach níl fhios agam bhfuil sé i gceart agam. Tá, cheapfainn go bhfuil. Chuala mé an ceann sin cheana, cheapfainn go raibh sé sin ceart agat. Tá, as. Bhíodh Baine, Baine, bhí sí ina cónaí i mBeann, bhí an-paidirthí aici sin ach, agus Caoineadh na Naomh Mhuire a bhfuair, bhí sé sin i gConamara nach ea? ach níl sé agamsa. Go raibh aithne agat ar Bhaine, a Mary.
Ó, ehm, í a fheiceáil san, ach ní raibh aon aithne agam.
Bhí caint uirthi cúpla seachtain ó shin sa Ciorcal Comhrá mar d'fhág sí a teach agus a talamh uilig do Éamonn Ó Cuív, ó d'fhág sí.

San rang a bhí mise ag dul ar scoil, sílim gur gur níor ól cailín amháin as an rang sin, bhuel tá beirt banaltraí agus níl fhios agam an bhfuil siad ag ól nó ach bhí go leor an uair sin. agus níl a fhios agam. Bhí na Pioneers saghas láidir, nach raibh? Ó bhí, ó bhí. Bhí an fáinne ag an Pioneer. Ó tá, tá fáinne silver agus an fáinne gold agam. Tá sé agam le blianta anois agus nuair a bhí mé, ach

Sin an chaoi a bheidh mé anois agus níor ól m'athair, d'ól sé, m'athair, d'ól sé nuair a bhí sé óg agus ní raibh ach driotháir amháin aige agus an lá seo, Chuaigh sé ag an portach ag an móin agus chuaigh siad isteach i dteach ósta ag dul suas sa portach agus bhí cúpla pionta acu agus thosaigh, chuaigh m'uncail, dreatháir m'athar, síos sa portach agus an sleán aige agus. nuair a bhí Dad go ndéana Dia trócaire air ag iad a gceapáil as an sleán thit sé isteach sa phortach agus an sleán ag an fear eile. Dá mbeadh sé in aice leis an sleán bheadh sé. gearrtha agus chuaigh sé abhaile agus cineál an chroí nuair agus cúpla pionta isteach aige. Chuaigh sé abhaile agus bhí a mháthair caillte an uair sin go ndéana Dia trócaire air agus bhí máthair baiste máthair baiste. Sea. agus dúirt sí, Ná ól anois go ceann mí agus tiocfaidh tú isteach sa teach seo chuile oíche agus ná gabh in aice leis an teach ósta. Agus chuaigh sé isteach chuile oíche agus níor ól sé arís go bhfuair sé bás. Bhí sé os cionn, bhí sé os cionn na Pioneers. Tá go leor pictiúirí agam agus nach raibh sí go maith agus dúirt sí agus agus níor ól sé ariamh. Sin é an chaoi anois ach tá go leor daoine ag ól é. Níl, na daoine óga.

Fuair mé mo dheartháir agus bhí mo mhac, em, sea, bhí mo mhac, chuaigh siad agus buachaill eile thart bliain amháin ach bhí sé dórtadh báisteach agus, ach, ó, bhí, ó an dreoilín, bhí sí an-deas. Ó, bhí go leor an uair sin agus na brídeogaí,

airgead acu an sinseáil, mar deireann siad leis an sinseáil, an sinseáil ar na daoine agus bhí na brídeogaí ansin sa teach ósta san oíche agus bhí an-bailiú acu sa teach ósta. Bhíodh tú gléasta suas, bheadh cinnte. Ó, bhí agus an cairdín agus an, sea.

Ó bhí. Agus subh, dhéanadh muid subh agus úll, úll amháin, úll mór agus agus na, agus na, béire dubha agus bhíodh an-subh ann. Ach bhí sé an-deas. Agus dhá mbeadh sibh tinn fadó a raibh rud a' bith a bhíodh sibh a' tóigeáil ag ithe nó ag ól dhá mbeadh sibh tinn ar nós mar shampla carraigín bheadh carraigín. Ó carraigín carraigín ann agus bainne bainne te. Sin an dochtúr a bhí acu. Agus níor, bhí na dochtúirí ann an an uair sin, bhí siad, ní raibh aon cárta medical ann ná ach ní raibh mórán airgead ag na daoine ach bhí na quacks.

a gceapann tú? TG4 bíonn an sean-Ghaeilge go leor acu agus is deas é ach an Ghaeilge nua agus ní raibh, ní bhíonn, ní bheadh mé in ann mórán a léamh san Ghaeilge nua ach bheadh mé ag baint píosaí as.